ihe ọzọ m chọrọ ikwu taa maka ụmụazị ụmụ otoropio ị mala ị garuola vileji ee ịmakwa ụdị lọvụ a na-eme eri ọkakwa nke nke anyị ma ahụta ndị indian na-eme na tv ụfọdụ ụmụ m lole gbuo anya ha achịla ọfik na ihe a ji marala ndị india nlala eme ya emeghegwu ihe mere eme wụ ịmakwa lọkwa ha lebe anya lebe anya ka ha elewe anya lewe anya lewe anya lewe anya lewe anya mee ka anya ahụ lọvụ

ike agwụ ha ha ajụọ ha na ha alụwa ha ọ wụziara ụmụ nwoke ewu ihe mma ayọbachila ha chọọ ka nwunye ha ha aha maka na a lot of ụmụ nwoke ike adụghịkwu ha ịzụ ịzụ ụmụ ike adụghịkwu ha ilekọta ezinụlọ ụfọdụ abarala aṅụrụma ụfọdụ ụbarala ụfọdụ ụwụ aka aka kpekpekpe o wuteghala orile ahụ o weta mgbe ọ lụla nwaanyị achọọ ịlụ ọ achịkwala ọlụ ọvụrụ nwaanyị zoe nwaanyị akwa zoe nye kwụọrọ ụmụazị ụgwọ akwụkwọ ọ kwụọrọ nna ọha nna ma mgbe o mekwara ọkpụọchịa otu wuru mụwa nwa so ụmụazị be anyị nọ na vileji ọha ka lọvụ ha na-eme ewu egusokwara ha isoro ịga ta alụ isoro ịga mme nke ọrụ nyanwụ lọv ọ ihe ewu lọv ashe nka nkọwara ha la lọv sọsọ maka lọv ka mmadụ nji alụ nwaanyị ọ bịa wụkwa sọsọ maka lọv ka mmadụ nji agaji ele agaji ya agaji onye ma awụ nwere ike nwee obi o ji elekọta ọ wụọ maka inwe ego o nwere mma enwe ego gbacha ha ụfọdụ gara obodo oyibo ha lata ha ụfọdụ ruru obodo oyibo ahụ ha eketeghị ha eketeghịla ha dosara nwaanyị ka onye awụla nwoke ahụ adụkwụ responsible mana ndị nke m ma ekwu anya ruru ya ala ole o ji o wefute ụlọ ọ tara chingọm n'ọlụ onye wụ, ị tarakwala onye i- ọkwa nke a ka m ma akpọ lọvụ nke a na-akpọ lọvụ wụ nke nke lọvụ nke a m ma aghọta ha lọvụ nke ala ahịa m ahụ lọvụ achị eji eji echi alala m nwaanyị ọ dịja ka o ji ya apakụlọ ọka ọka a lara ya nwunye ịchọ ka ị bụrụ nwoke gara ịchọ ka a lara nwunye ule emela akpa agwa ọfụma ị wụkwaranụ nwaanyị gara ịchọ ka a lara ji u na-akpakwa agwa ọfụma ọ wụghọ iro ya akpa ha agwa ọfụma mgbe nwo- mgbe ego pati na wee ike ngwụrị ịtọjiala ịrịọ arịrịọ iwe ojii arịọba arịrịọ mgbe niile ele arịọ ị rịọla ụtụtụ ị rịọla ehihie ị rịọla abalị ọ wụrụ arịrịọ ka ị gara arịọ ile arịọ ọ wụrụ nwaanyị ka a arịọ arịrịọ nwaanyị ahụ ihe nsọrọ ya ọ la-eme ọ wụrụ nwoke ka a ga-arịọ arịrịọ nwoke ahụ ihe nsọrọ ya ọ la-eme ọ adụghọ mma na marriage ka ọ nwee onye a ga-arịọ arịrịọ marriage kwesịrị ile flow ị lọvụọ m ị lọvụọ m i love gị ị hụ m n'anya o ahụ m gị n'anya lehie maka na mụ na gị ga-ebie maka na fụrụ gị n'anya adakụ adamma ada n'ịmara mma ada ada n'ịma mma ada n'ịma ife a na-eme ada maka amamihe a na-eme love la a na-eme eme na-adụ mma nsurimi ihe niile na-adụ balance ọkwa e nke mma ahụ na-epe mpe email eruo ị na-eme isi ike na relationship orujia mgbe ọ mbụ ike m gwụrụ nwata nwoke ma nwata nwaanyị gụ na ime arụ ị bịa ka abịa bịa rịọba m arịrịọ emeka ha onye ka m shị nkwecha video la ha abịa nkọrọ ụlọ akụkọ ụlọ ahụ na ihe na-emekwa ụwa ụlọ na-eme na be anyị ndị ọkwa akụkọ m na-akọ ka awụkwa akụkọ ndị be anyị nshị m kọọ ọma akọ